echeghị m na o nweela ihe nyere Igbo bụ Igbo obi aṅụrị n'afọ a ruo ka ọdịda Cubana Chief Priest dara na nhọpụta APC meere onwe ha maka iji wee nweta ndị ga-azọrọ ha ọkwa ọchịchị n'afọ ọzọ dịka o si gbasata mpaghara ọsụ ọlụ n'oru East Imo steeti bụ ebe Cubana Chief Priest zọrọ ya bụ ọkwa High Chief Honorable Canice Nwachukwu bụ ya meriri ya merie ya nke ọma nke bụ na a ṅụọrọ ya bụ ọdịda Cubana chief priest dara nkwụ ma kelere ya chukwu n'ogbe ndị igbo dị iche iche n'ala anyị Cubana chief priest bụ onye ama ama n'inwega ụlọ oriri na ọṅụṅụ ngwa nke nwere ụlọ iche maka etem egwu nkonye aka na nke agba ntịlụ onye teta o tere n'oge abalị Cubana Chief Priest bụ onye isi otu City Boy Movement n'Imo steeti otu ọ nọ ọnọdụ ka e guzobere na mpaghara South East ala anyị maka ịchụrụ prezidenti Bola Ahmed Tinubu nta nkwado na nhọpụta nke afọ ọzọ maka na Peter Obi so azọ ọkwa onye isi ala bụ onye South East Cubana chief priest dere na mbụ kwuwa ọnụ na ndị Igbo bụ ndị e meriri emeri atụmasị na onye isi ala Naịjirịa n'oge agha Biafra nakwa ka agha Biafra besịrị bụ Jeneral Yakubu Gowon jiri ọnụ ya kwuo na o nweghị ndị meriri ibe ha na ya bụ agha igbo bụ igbo na-ahụ osuso Cubana chief priest so n'otu city boy movement ka ụta azụ megide Peter Obi bụ ịgba mgba okpuru wee megide igbo niile ị hụla ihe ọwụwụ high chief honorable Canice Nwachukwu wụrụ Cubana chief priest n'ala ji nye Igbo bụ Igbo oke ọṅụ Cubana chief priest akwaala arịrị na ya ji aka ya wee bunye ndị gafere otu puku n'ọnụọgụ osikapa n'akpa n'akpa nakwazi ihe onyinye ndị ọzọ na ọ ya nwa maara akatamkpo ego ya bunyere ndị ikenye na mpaghara Orsu Orlu na Oru East maka ya bụ nhọpụta anyị wee na-akpọku ndị ala anyị ka ha ṅomiri ndị mpaghara Orsu Orlu na Oru East Imo steeti n'ụdị Igbo ga-eji na-arọ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ofeta obee bụ ndị ọnụ ọma kpụrụ ọkpụrụkpụ dịka ọkpa Nsukka na nhọpụta otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche na-emere onwe ha maka inweta ndị ga-azọrọ ha ọkwa ọchịchị na ndị ga-ejere ha ụlọ ọgbakọ site na nhọpụta nke ọnwa mbụ na nke abụọ afọ 2027 maka na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ofeta obee na-abụ ndị mere mere n'iru kwampịtị n'azụ na-abụ okoro erughị eru wara ọgọdọ aka ọlụ ha n'ọchịchị na-akpata ọdụ ịghara ikwe n'ụdị a na-ahụ na ụkọ ọlụ ụkọ ihe ndị e ji enyere ndụ aka nchịkọta ha bụ ihe isi ike abụ m Chukwuma Ogbonna m wee na-ekele gị maka isonyere anyị n'ozi oge a ma na-ajụ kedu ka i si hụ ya ọ tọrọ gị ma ọ na ọ tọghị gị biko mee ka a mata n'ohere like maọbụ comment ma zigara ya ndị ọzọ